ndipite kwa mr ah, kasakula yes um, nkhaniyi ndikuona kuti yapanga shape patifuna timalize tiyimaliza bwanji
kumaliza kwake nkosavuta ndikunena kuti maybe kubwereza zimene wanena kevin ngati zinthu timazikamba pano ndipo masiku amenewo timaoneka ngati ndife uh, a nsulizo ongofuna kulankhula zinthu mm. um, pano awo anthu amene amagwira ntchito ndi Peter Mutharika akabambewo ndi ena mm. because even atupere muluzi mm. wagwira ntchito zina Peter ndi Peter Mutharika mm. chisankho chobwereza cha 2020 anali limodzi ndi Peter Mutharika mm -hmm.
anali running anali running mm. wagwira ntchito mu, mu government minister of health mm. atupere muluzi lands kaya chani wagwira lero onse wanena kuti akuluwawa ayi nzoona yes zoona akuluwawa a Malawi ayi this excitement must stop pa 16 september yes tisapange mistake yonena kuti tivotere peter mutharika mm. number one Sitikumvotera iyeyo tikuvotera anzake aja akumanena kuti ine sindimafuna kuti ndiime koma ndikubwera udzakonza dziko. Iyeyo dziko sangalikonze niwokalamba alibe mphamvu zoti akhoza kupangira implement china chilichonse chofunika kuti dziko lino likonzedwe. Alibe mphamvu zopangira zimenezozo. Nikamakamba za mphamvu ndikukamba za mthupi.

All I'm saying, all we are saying, nkunena kuti he is not right for Malawi. Mm. And the reason is because alibe mphamvu. Mm. Amangokhalira ugona. They forced him to go kumpoto. Akapangako chani. What has he done in the north? Apart from traveling to Mzuzu and back. Kwina samaima. Ufika ku Mzuzu osalankhula ndi anthu. Kaya watopa uyenda kaya chani. Ma interviews atakhala basi.
Ma interviews atakhala basi. Ma ilo kumpeza pasenje.
Zochita kuoneka kuti izizi izizi zokakamiza za fake. ndiye tikamvotera amene uja sitikuvotera iye uja tikuvotera ena aja he is saying proven leadership i'm going to fix things fix things with who can he fix things with uh, agangata tinene chilungamo agangata amene pamene munamo zero zoti akhoza kupanga fix dziko apart from the fact that he's a businessman all he wants is to make money he says that i'm a crook kuti munthu uyenera ufunika uzikhala ka ukuluku pang'ono ine ndine kuluku pang'ono a mukhito can't even remember things can't even remember kuti bingu anatisiya kale kale akalankhula abingu amati akalankhula abingu anatisiya kale kale apa ulo nomani chisale angapange chenji zinthu amene aja mwina amaganiza kuti dziko lino economy sizikuyenda zina zake azapanga sort out achisale agangata mukhito kaya madamu Because at the end of the day, the powers behind this, these are the people that has, uh, P- Peter Mutharika has surrounded himself with. Then, ultimately, Jane Ansah. Kaliati wanena zina zake, wauza anthu akutcholo. Anthu inu muka- mukasankha a Dalitso

mu- mu- mu- boma mwa- mwapereka kwa, kwa Jane Ansah ndeti muunike Jane Ansah anabera chisankho analolera Tippex kaliyati tamene the worst election the worst election that happened in this country was presided by by by, by Jane Ansah anthu anapanga ma demonstrations parking in the streets

You are old and you're surrounded by crooks. So how are you going to change this country? You can't. So, kumaliza kungowombera mkota zimene akamba Kaliati kuti maybe ndi nsanja ya babulo ikugwa ikugwa nsanja ya babulo amwana ngati mwina mmaona kuti ife ndi la fansulizo kapena ndimadana ndi Peter Mutharika kuti wish him bad and i don't wish him good bad, bad Mutharika i know even my other colleagues they don't wish him Mutharika bad

and amalawi this is my last point a president zimene akunena nzoona kwangotsala madzi amodzi zinthu zikuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono they are falling into place mining in this country will be the, be the next big thing it will change our lives the president is saying ifeyo aMalawi Chumatu tili nacho tangoshota mthumbamu koma chuma zinthu zoti zikhoza kutipangila chuma tili nazo zimenezo tiyeni tikazitenge tipange chuma tiyeni tisinthe kachitidwe ka zinthu kaya timagula mafuta ena asamatibere tizigula mwabwinobwino mmene timagulira ena kaya timatani komanso tiyeni tikonze tiyike tiyike foundation chuma chiliko tili ndi ma minerals tizoone kuti zikufunika kwambiri all we need to do is to, to put in place things to take the things out nkuzipitisa ku market chuma chibwera nkhani ngati ya forex ya chani is because we are not producing we are only consuming zinthu zakunja so let's produce those minerals tikamazigulitsa kunja zatipatsa forex

What did he do anakangogula nyumba motchipa kumala just told somebody iwe pereka nyumba a Chacha zachibwana ku escom ukagula zimene ukagula mayunifomu kwa zaka 20 mafuta omwe amakathira mafuta a escom anangobwera uzadya ife tizididye they want to come back kuti azadye

That will be my last word. Zikomo kwambiri. ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri mr mvula Ine? mumaliza bwanji Kuti Muli- muli nkhani ndi muli ndi uh, maximum 5 minutes eh, nkhani iyi Yambiri. ndithu inali yakabambe Kaliati Atupele Muluzi kulankhula za Mutharika yes ndiye ndifuna kuti ndipange konkurudi pogwirizana nawo anthuwa kunena kuti zimene analankhula Atupele kuti a Mutharika akula kasungeni zidzukulu kasungeni mbuzi kuntchewu amanena zoona ndigwirizane naye mwanayo akunena zoona kwambiri choti 2020 anapanga nawo kampeni and anamsiyira mwana iwo anatuluka katatu kokha kutuluka katatu kokha analephera kutuluka kenako sikuti kunali za mtundu wina iyayi koma amalephera Eh, not physically fit not mentally alert not able kuti apange Ah, kuti kabambe akhale wandale anakhala wandale chifukwa cha Mutharika ndikulankhula izi with eh, clear conscience Ah, kuti a Peter ndi amene anakatenga chipani cha dpp koma anatembenuka ndikumunamiza mwana uja they later on uh, frustrated uh, anapeza opportunity ina yoti apite atamwalira a Chilima anapita ku utm kabambe sanali wa utm anali ndi malo anali wa dpp so anakatenga chipani cha utm pano ndi president akuwadziwa abale akewo anko akewo kuti awa akalambadi akula anko mwana ali momwemutu aye blue eyed boy nayenso anamgwe anamkhwefula kaliyati pano anali eh, uh, uh, minister of information mboma la Peter Mutharika mm. akulidziwa bwino bwino ndiye pano akamanyogodola kuti anko angawa okalamba Mutharika wa ngakhale mutawapatsa kena kake sangapange nako kanthu akulankhula yayi ndangonena ndikuwuzani dg koma i'm not quoting
no comment listen I'm not the origin you know you, you are uh, you were an english person mumapanga literature Yeah. ine ndangopanga ndangonyamula mawu a Kaliati amene dzanadzana amakapangira limozi mavijilo ndi anthu a dpp Eh, together amalimbana ndi chakwera kunyoza ndithu and dpp amakwera pamsana pa utm kuti agwese Chakwera in the name of uh, saulos uh, saulos anachoka ku dpp sanachoke ndi mtendere anachoka ndithu mokwiya amamutukwana eh, vice president kukasweredwa galimoto kupanga zinthu zambirimbiri so eventually this was forced friendship friendship loti tilandane boma kuti tikachokapo tiona mmene zikachitira at least they know iwo amafuna kuti upresident uvice president akhale okha so kaliyati a Kabambe anati nanga mwati panga karibu kuti tibwere uku munatichosesa uko bola anatipasako u vice president anzathu so akadali vice president manganya akadali vice president That's uh, something which is. koma inu uh, simufuna kutipasa uvice president You cannot even give us anything chimene chimakhala uh, chooneka kuti ichi ifeso tili nawo and uh, amaziwa iwowo kuti amafuna kuti mantha onena kuti ife tinalanda boma ku udf lowina udf tinalanda koma uku tikayikapo wina wathuyu mwina sapitiriza kupita msogolo mwina mphamvu azikayendesa ndiye azikayendesa ndi wa utm ndiye atilanda boma so anthu anachenjera the, the middle aged group of individuals who were able to see through kuona patsidya apo amaona kuti zinthu sizili bwino masango inenso analankhula akulakulankhula sanasiye true under Mutharika there was no success there was no proven leadership and i would uh, hate

ngakhale munthu amene mwina amangomva but does not see amamva kuti akumva kunja uku malubino akuphedwa kunja uku akuti kuli corruption yoopsa kunja uku kuli makadete amakuotchera galimoto kunja uku kuli makadete amakumenya uli ndi Billy mayaya are living examples mtambo is a living example they know it sembereka a living example and so many malawians who suffered during the regime ya DPP for good and the economy itself within that uh, regime anthu anangogawana gawana zinthu za boma anagawana gawana zinthu za boma afuna abwera zammalize Mutharika himself got manyumba a boma god forbid kuti munthu ndiwe president ufuna president ukhale ndi history yotenga za boma and you want to come back kuzatenga zimene zasala sizoona zimenezo si moyo wabwino yaye uh, sitikunena kuti we want malawians even those aged to take part in the electoral process koma asakhale anthu amene ali ndi mbiri yoti anatenga zinthu za boma tikanena zoti ndokuba

How can it be a coup when uh, Anto, uh, a judgment was entered against you? It can't be a coup. And you were found to be failing. So, I mean, mtima wa choncho ine ndikuona ngati amtalika is falling short. That gives an edge eh, kwa uh, Chakwera. For all bad things, uh, Chakwera sanachite mwina 20% of what uh, peter mutharika did the regime ya panopo aliyense is peaceful the rule of law is uh, upheld palibe munthu amene anganene kuti ine with impunity chakwera has demonstrated his only president who has been able to fire people that are around him